igbo mem mgbede ọma nụ asị m ndụ azụ ndụ mmiri ndụ anyị wụ ndị ụmụafọ igbo asị m oji igbo wee pụgwọ n'ije ngwọrọ ka ọ ga-ada maka na igbo atọka igbo bụ ezigbo ife ife eji mara ndị igbo wu ndị ụba ndị nwe ụwa niile ndị nwe enigwe ndị osimiri na-agọzi asị ka m na ndị nne ibe m ka anyị kparịa na o tekwana ọtụtụ ndị mmadụ na-asị m sụọ oyibo aka m asụ oyibo na m awụ nwa afọ oyibo awụ m nwa afọ igbo hmm? ma na-asụ igbo onye anụghị igbo ọ kwaala ya asị ka m na ndị nne ibe m ka anyị karịa ndị nne mama ọ na-awụzikwa igbo ga ezinụlọ ọ na-awụzikwa onye inye aka ndeti ụmụ nwoke bịa kpọrọ gị be nna gị bụ ka ị bụrụ onye inye aka ya nke ọ fụrọ ka ị fụzue kịta ụmụ nwanyị ndị nne ejezie n'ụnọ ụka je sukere ana a na-ekpe shori mama ma shori papa ọ gịnị since ndị nne anyị ji wee watuo ukwu ọgọdọ naabọ ife emebisichana ka m jụọ ndị nne ofu ajụjụ ndị sị na omenala abụrọ ife ndị sị na igbo abụrọ ife kedu ihe nwaanyị ji amara ukwu ọgọdọ naabọ ihe anyị ji amara ukwu ọgọdọ naabọ ka anyị wee kechie ego n'isi anyị tụtụrụ ofu ibe slippers ti n'ụkwụ anyị asị ndị di anyị ka anyị je fụ enyi anyị nwaanyị anyị esi ebe ahụ na mba je gba afa jụọ ese ị fụhaana nne ụmụ ya na-edozi na-emere ife dị mma nne ahụ eje waga ana o ji aka jepụta ife ọ na-eri ndị nne anya na-ejezikwu n'elu ka ndị di unu si adasisi stroke na-ada ụbịam na-ada ọrịa imirikiti ezinụlọ wụ nne bu ya taa kedu ife kpatara ya otu dụ ụnụ n'ahụ ụnụ ji wee jee na-adagbusi ụmụ nwoke onye bi ụwa ya eje chukwu onwe ọ na-achọ di ya anụ ya ọ nụ ya banye na-agba di ya eme egwu m n'ala ị kwaghasịba anya i je n'ụlọ ụka jee sekpuru ebe ahụ na-ekpe ekpere ụka ụnụ na-ekpe dụ ndị ọcha nyere ụnụ na afụnugo ofu ife onye ọcha nyere ụnụ wụ ife dị mma ya ndị ọcha butere anyị ụka ụka amaka ewe ha bute bịa debere ụnụ ndị ọcha one na-aka ụka unu wee kposi omenala kposi ihe anyị ji wee biri iwu ụmụafọ igbo ife e ji wee mara ụmụada anyị kposi banye n'ụlọ ụka ndị ọcha anyị chefuo onwe anyị ọkwa ofu ndị ọcha butedoro ụnụ ụka goro ụnụ ohu gosiri ndị di na ndị ụmụ anyị na ndị ada anyị si ohu bukọ ụmụ anyị na gịnị ka ha ji mụọ ụnụ ajụkwa mmụọ na ife ha ji mụọ ba anyị mee tata ndị nne nke makpu ha n'ụka owowe di ọkụ owowe di ewuwe ewuwe di ya eje kpọta pastọ ya na eje kpochakọọ ezinụlọ ife ndị mbụ na ndị egede ji wee biribiri pụọ di emegwuo n'ana ụmụ emegwuo n'ana ọ kachasị ndị nne a bu ọrụ wee bịa ụwa ị bịa jere ndị mmiri ozi i je na ofu ụnọ ụka pastọ asị gị na i nwere call i je ebe ahụ na-ekpefusi onwe gị ị dọ na ebe a na-ekpefu ụmụ gị na-ada ụbịam di gị na-ada ụbịam nwatakịrị tagide afọ si ụwa ọsọ ọsọ ka o debere afọ ị jụgokwo mmụọ nwe gị ife ọ chọrọ ụdị o si chọ ka ị rụọrọ ya ọrụ a ị jụgokwa agbara nwe gị ife ọ chọrọ etu o si chọ ka ị rụọrọ ya ọrụ a ihe a wụ ihe anyị kwesịrị ibu ụzọ jụọ mmụọ nwaanyị jụọ chi nwaanyị tupu anyị ewee bido ọ bụrụ na anyị jụọ mmụọ nwanyị ife ụta nsị nọ ejeligo m ụka jewasịchaa ya isi ka m chọta onye ya-agwọ m a m eweta afọ ọdụ m ka m chọta ofu pastọ ya-agwọ m osimiri nwe m afọ ọdụ m ka m nweta ndụ n'ụka fụrọ m nnatabịado na n'ebe a wee wụrụ nwa emele eze nwa osimiri nwe ife ọṅụ na-eju ahụ ka m jụọ ndị nna anyị kedu ife anyị ya-eme akala anyị ya kedu ife anyị ya-eme ọrụ anyị bu bịa ụwa na-adagbu ụmụ anyị ị makwa na ị jụ na i he ejelu osimiri nwe gị ozi na i he eje call chineke kpọpụtara n'ụwa ka i mee nụ ife i nyehọ ndị nwe gị nụ na ụmụ gị agaghị enye gị ya ị makwa na ọtụtụ ndị nne hapụrụ ụnụ ndị nne hapụrụ ife ụnụ bịara ụwa ndị ụnụ na-azọ na-adafụsị makwa na chukwu ga-ajụ gị esi enu ị na-ekpe fafafafafafa ya feyafe ọ na-ada ọ na-ada ndị ndị di ya darọsịa nwaanyị ji ọ sị na ibu ala adagbu nwaanyị na ibu ala ma adagbu unu ebe unu bụ otu dere ọnụ bịa na-adagbusi ụmụ nwoke ndị nne teta nụ n'ụla unu ekpochasịzi ife anyị ji wee biri na ana ebe ahụ ị na-eje di i he eje buru ụzọ kpochaa wee bịa ije di mana ị bịara ụka pastọ gwara gị ahụ i je kpochaa ife ndị mbụ na ndị egede ife nwoke ji ebi ụnọ ndị di ụnụ ka kwuru so ụnụ je na-eme ndị nne mezie nụ mezie ka ụmụ ụnụ bụ ụba na ụbịam kazi nkụ ọ ya mere ụmụ anyị ji agwọzi oke ọgwụ onye zọkata onwe ya o kwere enu o je na-agwọsi ọgwụ na-ewusi ite ite ya eri mmadụ ya eri isi mmadụ ọma na okirikiri aja n'ọrụ mmiri ụnụ ya na-alụrụ ụmụ ụnụ ụmụ nwaanyị kposarụzie enwerọ nke na-eje di e, nwaanyị kwuwa nwa nwaanyị kwuwarụzi ọ na-asị ya go to your husband's house na ị lụ na be di ọ ngị je ịlụziri onwe gị ọ kwa nne gị lụziri gị lụzie na ụmụ ụnụ ka ha jee di lụzie na ụmụ ụnụ ka ụmụ ụmụ nwoke bụ ọgaranya mgbe gboo gboo gboo ndị nne nọ n'ebe ahụ lụrụ pieces ha jewara na ifu nke ọ ga-abata na CWO gbachaa ọgọdọ a na-etu ndị nne ezi nne ezi nke a obodo ole ka a ka na-echi ezi nne n'ụlọ ụka ee ndị nne asị m unu mezie emezienụ jeenụ rụọ akara ụwa ụnụ jeenu jeenu ndị nwe ụnụ ozi jeenụ rụọ ọrụ dịlụ ụnụ unu echutọkọsizi ụmụ nwoke amakwa m ụdị ụka ụnụ na-aka ife a ị ya-aka ụka ohu ahọ nnụ ahọ ị ya-afụ mgbanwe na ndụ di gị ị ya-afụ mgbanwe na ndụ ụmụ gị ị ka na-aka jee ka ị jụọ chi jee ka ị jụọ ese ekwezina nke a na-agwa gị pastọ asị gị ka ị wee dọ na ebe ahụ were akara na-alụrụ ọrụ ị mahọ na ome oke ị na-egbu ị na-ekechikwa ụmụ na-edebe jee ka i je jụọ ese ka ị mara etu ndị nwe si chọọ ka i si rụọ ọrụ ha ọrụ otu a ha si chọọ ka i si rụọ ọrụ ha si otu a lụọ ọrụ ha ị na-alụrụ ha ya na ọṅụ abụrụ oke ezinụlọ gị ọ kachasị ndị nne bu ọrụ wee bịa ụwa ụnụ adagbusizi ụmụ nwoke na ụmụ nwoke atagbugo onwe n'afụfụ mmiri chọba ka i jere ya ozi ife ọ ya-ebu ụzọ nara gụ bụ ọṅụ gụ gịnị bụ ọṅụ di gụ na-ekwu ọ kụrụ di gụ na ana di ya daa akwa ọrịa daa efulefu mgbe ahụ ị mata isi mmanya n'ọfịa ụmụ a na-atagbu onwe ha n'afụfụ ndị nne bikonụ ka anyị chịkọọ n'ezinụlọ anyị na anyị ji ezinụlọ nwoke bụ isi nwaanyị bụ arụ ezinụlọ etu i si dozite be gụ ọ dịrị gị otu a maka i dozie ka ọ gazielụ ọ kacha ụmụ agbọghọ anyị ha atagbugo onwe ha n'afụfụ ndị adagasị ụmụ nwaanyị na-amụ ndị nne na-amụgasị nke ebili di na-agbagbuho oke otu jide na ọ ma-anụ di mezienụ emezie ka ọ gazielụ mma na-ekwu a sị na ife agba na-ata agwụrọ na agba ada ezu ike natabanụ na ụka na-achị ife ife ife ife ụkpọrọ gị na-akpa ife na ha ana onye ọ na-achọzi ike ike ike ike ike mana ọ ka emezie emezie ka ọ gazie doo doo doo ndị nne ibe m asịkwa m na onye gwa m jụọ m akụzielu nya ka ọ ga-esi mee di abaa ọgaranya di ewote ego adị n'ezi unu na-asọdụ nsọ iri ezigbo ife ndị nne ada osimiri na-eweta ezigbo ife jụọ ese ka osimiri gwa na ọ na-eweta ezigbo ife a sị m ka ọ gazikwanụ ndị nne ibe m a sị m ka olisa bi n'igwe ka nwaanyị gbara mbagara na mmiri ka o mepee ụnụ anya ka ụnụ fụ na ebe ahụ ụnụ na-aga na ụzọ adịrọ ka o mepee ụnụ anya ka ụnụ fụ na ndụ dị n'ezi ụzọ ụnụ emezina pakeji wee ihe eji eme ndị oji abanị echu mmiri pụtabanụ ndị nne oji abanị echu mmiri pụtabanụ pụtanụ ka unu mezie ụzọ emezie ka ọ dị mma a sị m ya gazikwa igbo nwe m okwu otu a ka ọ ra mụọ eze nwaanyị dibe ugo n'ọnụ mụ na afụgo na nwa ada osimiri nwa osimiri osimiri ka m si bịa ụwa osimiri ka m na-esi wee naa asị m ndụ ndị nne niile gbaa gburugburu na ndụ ụnụ ga-adị ka echi na echi aha agwụ agwụ achọrọ m ụnụ kọchaa mkpụrụ ka ụnụ rie mkpụrụ ụnụ kọ ụnụ zụcha ụmụ ụmụ azụọ ụnụ ụnụ ya-ebi isi nka na ikpere ana asị m olisa nya gbaa ụnụ ume ka ezi nne nwaanyị gbara mbagana na mmiri ka o chedo ụnụ ka ọ ma kụziere ụnụ ezi ụzọ asị m ya gazikwanụ